ka anyị kpakene nkata maka ndị nọ na ndụ anyị ka anyị nwee ntụgharị uche gbasara ndị nọ na ndụ anyị ma ndị kwesịrị ịnọ na ndụ anyị ndị o kwesịrị na ha ga-anọ na ndụ anyị be it relationship be it marriage ka anyị jụọ onwe anyị kpaa nkata maka ndị nọ na ndụ anyị na ndị anyị kwesịrị ka ha nọrọ na ndụ anyị Nke bụ na tupu ị jụọ onwe gị ihe dị otu a, ị ga-ebu ụzọ jụọ onwe gị ajụjụ one ma one nke m ga-agụpụta kịta. Ị ga-ebu ụzọ jụọ onwe gị onye ka ị bụ? Who am I? Ị jụọ onwe gị ebee ka m nọ? Where am I right now? Ị jụọ ya onwe gị, ị jụọ onwe gị ebee ka m chọrọ ịga? Where do I intend to go? where am I moving to from here ị jụọ onwe gị kedu ụmụ ihe dị m mkpa kedu ụmụ ihe m chọrọ inwe na ndụ m kedu ụdị ndụ m chọrọ ibi na ndụ m what are your visions ị jụọ onwe gị kedu ka m ga-esi wee mee wee nweta ihe ndị a m chọrọ kedu ka m ga-esi ga wee mee wee bie ụdị ndụ m chọrọ n'ụwa how do you intend to achieve your goals get those visions of yours ị jụkwana onwe gị kedu ka m ji chọọ ka akụkọ m bie n'ụwa kedu otu m chọrọ ka akụkọ m ihe gbasara m a na-akọ ya kedu ka m chọrọ ka o bie how do you want your stories to end how do you want to finish your stories ọ bụrụ na i nwee aka jụta onwe gị ihe dị otu a mata ebe ị na-aga mata ihe ị chọrọ n'ihi na a bịa n'ihe gbasara relationship adịm na mma a bịakwa n'ihe gbasara alụmdi na nwunye ihe gbasara marriage you first of all need to be specific about who you are what you want you have to set a clear goal know what you want where you are heading to What you intend to achieve in life. Ọ bụrụ na ị mata ya, ihe a bụ ihe ga-enye gị ohere ịmata onye ị chọrọ na ndụ gị, onye ị chọrọ ka gị na ya gbaa ọsọ ahụ. Ọ ga-enye gị ohere n'ihi na at this point, what you need is someone whose vision will align with yours.

kedu onye ọ ga-abụ mụ na ya nọrọ a na-akpa otu ihe a ga-esi wee dị otu ihe anyị chọrọ inweta onye ahụ ege m ntị we put together work together to achieve all that who is the person because nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na i mee mistake nụfio di ma ọ nụfio nwanyị or mee mistake nọlụ with wrong people you will definitely not get there. and at the end of the day gị nwa bụ ihe ga-adị mostly hurt why ị ga-eji wee dị mostly hurt ị ga-adị hurt because you have a clear vision a clear goal but you are not able to achieve them you are not able to get all because you have wrong people you are surrounded with wrong people ha nwa enweghị such vision will really not feel it that is why ị fụ some people na ihe gbasara marriage a na-ekwu okwu ife onwunwe di ị ga-afụ ha na dry ha na-eri ọmịmị ụfọdụ abụghọ na ihe na-esilu ha ike o ụfọdụ bụ na ha nọgolo ana chee fụ na their life their journey nọ stand still they couldn't get their vision they were not happy because they were not able to achieve what they want to achieve career wise otherwise so those kind of people will never be happy with their soul ya ka o ji dị mma mgbe ọbụla ị na-abanye n'ihe ọbụla chọpụtagodo onye ị bụ chọpụta ebe ị na-aga chọpụta ihe ị chọrọ chọpụta ihe na-eli gị nri n'obi chọpụta ihe ihe ị chọrọ ịbụ n'ime mmụọ na n'eziokwu ọ mgbe ị chọpụtara ihe dị otu a o nye gị aka ịdụ selective about the things that will be in your life the things that will surround you choosing a life partner choosing a friend is not just about love it's about alignment

There's no two ways about it. I am a strong believer of not getting into any relationship until I found who I am. Kedu onye ị bụ? Kedu ebe ị na-aga? Kedu ihe ị chọrọ n'ụwa? Kedu ebe ị chọrọ ka akụkọ gị lue?

na ebe ị na-aga abụghị ihe ebe ọ na-aga ihe ị na-eche abụghị ihe ọ na-eche you stay away from that person you stay go away from that person because the truth is that with such individuals in your life you will not get what you want this is just a part one of this message. I'll be bringing other parts of this message to you. But please, ọ bụrụ na i nweghọ vision kịta ka bụ gboo oge agabeghị set your goals define who you are